Tráthnóna maith a chairde agus go raibh maith agat as a bheith linn ag an dara chaint de chuid Cainteanna Glór an Fhómhair atá á eagrú ag Glór na nGael. Is mise Siún Ní Dhuinn agus an tseachtain seo tá mé ag labhairt le Caoimhe Ní Chathail, Caoimhe Chats, gan linn soiléir a dhéanamh cén Caoimhe atá ann. B'fhéidir go mbeadh aithne eile ort Caoimhe, b'fhéidir go dtabharfaimís rud eicínt ar nós.

gur seafóid í an faisean agus b'fhéidir nach fiú smaoineamh air nó nach fiú infheistíocht airgid a dhéanamh ann nó infheistíocht ama nó mar sin de ach do dhaoine eile, cosúil liomsa agus b'fhéidir cosúil leatsa, tá spéis agat i gcúrsaí faisin ach ag an am céanna níl tú ag iarraidh an plainéad a scriosadh mar gheall ar an spéis atá agat i gcúrsaí faisin. So b'fhéidir go dtosnóimis ansin, conas ar tharla sé go raibh spéis agat in. athrú aeráide nó go háirithe ins an faisean inbhuanaithe ón tús. Yeah bhuel tá an ceart agat, sílim gur b'fhéidir suim phearsanta ar go leor bealaí go mbeadh an suim sin agam i gcúrsaí faisin agus sílim go n-eascraíonn sin as an dúil a bhí agam i gcónaí cineál a bheith giota beag éagsúil nó aisteach nó you know, bhí i gcónaí like, deirim i gcónaí mar shampla go raibh dúil agam san leopard print nuair bhí mé 14 you know, nuair nach raibh sé fashion. So just cineál mé héin a chur in iúl fríd na héadaí a bhí á gcaitheamh agam Bíodh sé sin i rith an tréimhse go raibh mé i mo tomboy ceart nó nuair a bhí mé gafa le leopard print so just i gcónaí bhí an suim sin agam ach fosta an tsuim sin agam i gcúrsaí timpeallachta agus go háirithe nuair a mhothaíonns tú go hiomlán ar nós nach bhfuil smacht ar bith agat ar na cúrsaí sin bhfuil 's agat agus ag deireadh an lae Is faoi na corparáidí móra agus na gnólachtaí móra atá na cinntí is mó, ach mar dhaoine aonaracha go mothaíonn muid agus go dtig a mhothú go bhfuil smacht inteacht againn ar na cúrsaí a bhaineann linne go pearsanta. Agus mé i gcónaí cineál ag cur suime ins na rudaí sin i rith an bhealaigh agus mé ag fás aníos. Bhí i gcónaí suim ag mo thuismitheoirí ann fosta, you know tógadh muid ar an tuigbheáil gur cheart a bheith ag tabhairt aire don domhan seo agus. Is maith liom cineál teacht ar na bealaí beaga sin mar deirim go dtig liom aire a thabhairt don timpeallacht. Agus bealach amháin go cinnte ná an faisean. Rud inteacht atá, b'fhéidir go síleann daoine go bhfuil sé áiféiseach ach rud inteacht atá chomh lárnach in saol laethúil s'againn. Níl mórán laethanta go musclaíonn muid agus nach mbíonn éadaí orainn. You know is cuid lárnach den saol é éadaí agus bróga agus agus sin ar fad. bíodh sé go bhfuil suim agat ins na cúrsaí sin nó nach bhfuil, agus mar gheall go bhfuil suim agam ins na cúrsaí sin, shíl mé gur bealach é cineál cuidiú sin agus an tacaíocht sin a thabhairt don domhan agus a bheith airdeallach ar chúrsaí timpeallachta agus fosta baineann an oiread craic agus spraoi leis mar i ndáiríre níl a dhath níos fearr ná seod a aimsiú i siopa carthanachta nó teacht ar ghúna seanré agus an scéal a chloisteáil taobh thiar dó ná rud inteacht you know cineál athnuacháin a chur ar cineál ar bhaill éadaigh so tá sé iontach cruthaitheach mar shuim agus iontach mar bhealach tú féin a chur in iúl ach go fóill féin baineann tábhacht mhór leis agus um yeah. go bhfuil sé tábhachtach you know go mbeidh muid uilig cineál ag smaoineamh faoi rud inteacht atá chomh lárnach i saol s'againn. Yeah, agus b'fhéidir Bhíodh an tuiscint ann blianta fada ó shin, b'fhéidir sula raibh muid ar an saol seo, gur cheannaigh tú éadaí maithe agus gur choinnigh tú na héadaí sin agus gur thug tú aire do na héadaí sin agus is dóigh liom, b'fhéidir go luíonn sé sin le bia chomh maith agus you know go bhfásfá do chuid glasraí féin nó go mbeadh 's agat cad as a dtáinig do chuid feola ach le blianta anuas d'imigh sé sin agus tháinig an rud eile seo go bhfuil muid de shíor ag ceannach éadaí, ag caitheamh amach stuff, b'fhéidir á chaitheamh uair amháin, like tá's agam i mo luathfhichidí go ndearna mé sin go mion minic, mea culpa, ach tá forbairt tagtha ar sin de réir a chéile. An dóigh leat gurb iad na daoine óga, abair Generation Z agus iad sin ar fad a athróidh an scéal?
Sílim é agus sílim go bhfuil muid ag feiceáil sin mar ar bhealach ar nós timthriall táimid cineál ag teacht thart arís ar an tuigbheáil sin gur cheart a bheith airdeallach fá na rudaí atá á gceannacht againn agus fán easpa gá atá le you know gúna a cheannacht achan oíche Aoine. Anois go fóill féin dar ndóigh tá go leor daoine a dhéanann sin go fóill agus ní hé go mbeinnse ag déanamh breithiúnais orthu siúd mar dar ndóigh baineann cinntí saoil agus achan rud leis na cinntí seo ach sílim más rud é go bhfuil an rogha agat, an rogha cheart a dhéanamh, gur cheart sin a dhéanamh agus is suimiúil go luann tú cineál, like fiú seantuismitheoirí s'agam agus fiú tuismitheoirí s'agam agus sin a deireadh siadsan liom go minic, you know go rachadh siadsan chuig siopaí carthanachta nó go gceannódh siad nó go ndéanfadh siad a gcuid éadaí féin agus bhí i bhfad níos mó measa acu ar an áit go raibh éadaí s'acu ag teacht uaidh, ar na héadaí sin agus an oiread uaireanta go gcaitheadh siad iad. Is cuid de chineál fadhb sochaí leanúnach é an cineál easpa measa seo atá againn ar éadaí agus ar rudaí a cheannaíonns muid. Bhuel, is go bhfuil daoine i ndiaidh cineál, just, cineál moráltacht s'acu a chailleadh ar bhealach agus tá's agam go bhfuil sin iontach domhan mar choincheap ach baineann sé leis ar fad le achan ghné den saol go bhfuil domhain s'againn chomh buartha sin fá airgead, fá chaipitleachas, fá, bhuel, scoth brandaí, fá na rudaí seo agus ag deireadh an lae gur cuma fúthu agus atá ag déanamh dochar don timpeallacht. So sílim go bhfuil dóchas ann go bhfuil daoine ag teacht thart ar an smaoineamh seo agus ar an tuigbheáil seo go bhfuil muid i ndiaidh b'fhéidir 50 nó 60 bliain de dhochar a dhéanamh don timpeallacht agus gur cheart dúinn agus go bhfuil orainn díriú isteach ar na rudaí go dtig linn a dhéanamh chun feabhas a chur ar chúrsaí timpeallachta. Um, ah, agus- Tá tú ag dul a bheith dearfach anocht. So mar sin tá cur i láthair beag curtha le chéile agat. Caoimhe, agus b'fhéidir go, go, just go, go dtabharfaidh tú muid tríd na fíricí agus b'fhéidir an dóchas a thabhairt dúinn, mar sin atá uainn na laethanta seo, dóchas, ní duairceas b'fhéidir. Agus ansin ag an deireadh tháinig ceisteanna isteach ón bpobal agus tá muid ag díriú ar choistí pobail agus conas is féidir linn mar phobal teacht thart ar an bhfadhb seo. Agus sílim an rud a duirt tú faoi bheith cruthaitheach agus craic a bhaint as, sin rud gur féidir a dhéanamh le héadaí, sílim gur rud é a tharraingíonn daoine le chéile agus sin atá uainn i láthair na huaire. Sin é go díreach, yeah. Agus sin an rud fá chúrsaí timpeallachta, bhuel is go sílim go gcluineann muid an oiread fán oiread dochar atá á dhéanamh don timpeallacht agus gur rud maith é agus gur rud go dtig dóchas a thabhairt dúinn más rud é go dtig linne inár saol laethúil cineál seilbh a ghlacadh ar na rudaí go dtig linn smacht a bheith againn orthu agus rud amháin nó gné amháin den saol ná an faisean agus sin ceann go bhfuil mise iontach tógtha leis agus gafa leis. So yeah, sílim just go mbéarfaidh mé fríd roinnt fíricí sibh agus roinnt leideanna ansin go háirid do choistí pobail mar dar ndóigh Baineann sé le do rogha pearsanta ach mar bhall de do phobal agus de do cheantracha timpeall na tíre agus timpeall na cruinne. Ba mhaith linn go mbeadh na ceantracha sin ann i gceann céad bliain agus you know do ghar ba mhaith linn ar fad a bheith in ann rud inteacht a dhéanamh chun cinntiú was go go mbeidh an domhan seo ann agus bealach amháin ná fríd cineál na cinntí go ndéanaimid mar thomhaltóirí agus mar mar bhaill de phobal s'againn. Em, so, is dóiche go gcaitear na focla seo agus na téarmaí seo thart, so shíl mé ar dtús go ndéanfainn giota beag míniú ar na téarmaí seo, céard atá i gceist le faisean inbhuanaithe, mar ag an am chéanna thig linn a bheith cineál gafa leis na téarmaí agus b'fhéidir nach bhfuil tuigbheáil againn air. Agus le faisean inbhuanaithe, tá sé, measartha, úr mar théarma, cé nach bhfuil sé úr mar choinceap, mar a luaigh muid ansin le seantuismitheoirí s'againn i ngan fhios daofa féin, bhí siad chomh inbhuanaithe lenár leithéidse, atá ag iarraidh é sin a dhéanamh na laethanta seo, ach mar gheall go bhfuil cineál an téarma giota teibí agus ag athrú i gcónaí, go fóill féin tá sórt míniú air. So, léifidh mé amach as seo agus agus seo cineál an míniú go bhfeicfinn féin ar an téarma cibé. So, déantús margaíocht. agus úsáid éadaí, bróga agus oiriúintí ar an bhealach is inbhuanaithe agus is féidir, ag glacadh san áireamh na gnéithe timpeallachta agus socheacnamaíocha. So sé sin an iarracht leanúnach feabhas a chur achan chéim de shaolré an táirge, ón dearadh, déantús na n-ábhar, an déantúsaíocht, iompar, stóras, margaíocht agus díolachán, go dtí úsáid, athúsáid, deisiúchán, athdhéanamh agus athchúrsáil an táirge agus a pháirteanna. So tá an oiread focla agus téarmaí i gceist leis sin ach séard atá i gceist go bunúsach ná go mbeadh muid cineál airdeallach ar inbhuanaitheacht an táirge ón chéad lá go dtí an lá deireanach. agus ciallaíonn sé sin go bhfuil muid airdeallach ar cé h-áit atá na táirgí seo a teacht agus an ábhar go ndéantar astu iad agus ansin saolré an ball éadaigh sin agus goidé a dhéanann muidinne leis nuair a shíleann muid go bhfuil saolré an ball éadaigh sin thart, goidé mar a chuireann muid ar aghaidh é nó goidé mar is féidir athchúrsáil nó. nó athúsáid nó deiseacháin that could be rud a dhéanamh air. So baineann sé just le achan ghné de saolré an bhaill éadaigh agus ar bhealach tá sin iontach mór mar choincheap, tá faisin inbhuanaithe iontach mór mar choincheap ach sílim an tábhacht a bhaineann le comhrá na hoíche anocht ná go bhfuil muid ag cur tús leis an chomhrá sin agus go mbeidh daoine ag smaointiú fá na gnéithe seo. Téarma eile a caitear thart ins an chomhrá seo ná faisean gasta, sé sin fast fashion, so éadaí nach gcosnaíonn mórán a dhéantar gasta ag an mhórmhargadh agus mar fhreagra ar na treochtanna is úire. Agus go bunúsach sin na héadaí go bhfaightear i ngnáthshiopaí thíos sa bhaile mór, ins na cathracha agus ar líne go háirithe. Agus tchí muid sin go bhfuil fáil againn ar achan chineál éide, ar achan chineál bróg, chomh luath agus atá sé was getting i bPáras agus ag na déantúsóirí móra agus na dearthóirí móra, tá sé ar líne againne saor ar chúig phunt, cúig euro, cúpla rud. Agus go morálta, tá fadhb le sin. Nó más rud é go bhfuil muidinne ag caitheamh rud inteacht ar chúig phunt, ciallaíonn sé sin nach bhfuil mórán airgid a chor ar bith ag dul go na hoibrithe, ag dul go. iad siúd thar lear atá ag déanamh an bhall éadaigh sin. So caithfidh muid a bheith ag smaointiú fá cineál na roghanna atá á dhéanamh againn bunaithe ar faisean. Agus mar a deirim, ní dhéanaim breithiúnas riamh agus mar gheall go mbímse go fóill ag ceannacht faisean gasta nuair a bhíonn sé de dhíth, ach sin an rud gur gá dúinn a bheith ag smaointiú, an bhfuil sé de dhíth, an bhfuil gá leis, nó cad é na bealaí go dtiocfadh liom teacht thart ar seo más rud é go bhfuil an tábhacht ar bhealach an rogha sin a bheith agat. So, is dóiche gur cheart roinnt fíricí a roinnt, ach sula roinnim na fíricí seo, is fiú a ráit nach dtig a bheith cinnte go bhfuil siad céad faoin gcéad ceart, mar gheall gur coincheap agus gur comhrá measartha úr seo, mar a dheirim, tá muid go fóill ag iarraidh teacht ar na fíricí agus is rud iontach teibí é go fóill féin, cineál teacht ar na fíricí seo, ach go fóill féin tá siad. cineál, is, tá siad curtha mar bhealach le taispeáint you know cineál an, an, an bealach go bhfuil faisean agus faisean gasta go háirithe ag déanamh an oiread dochair. So mar shampla glacann sé 10,000 lítear uisce chun péire amháin jeans a dhéanamh. An faisean, an earnáil faisin, sin is mó atá ag truailliú na cruinne i ndiaidh don earnáil ola. Tá an earnáil faisin gasta ag cur amach 1.2 billiún tonna de CO2 achan bhliain. thar sáile a dhéantar 97% dár n-éadaí. Déantar 63% d'éadaí le peitriceimiceáin, agus glacann sé 4 lá ar POF so, Príomh-Oifig Feidhmiúcháin nó CEO san earnáil faisin, an oiread céanna airgid a shaothrú le hoibrí amháin in Bangladesh i rith a saoil. So sin just cúpla fíric le léiriú. gur go mbaineann an dochar atá faisean a déanamh le achan ghné mar a deir muid de shaolré an éadaí, so na hoibrithe ag a tús, iad siúd atá ag fás an chadáis nó cibé rud, ach fosta an oiread truailliú atá an earnáil a déanamh don domhain tríd na peitriceimiceáin, tríd na micreaphlaistigh agus sin ar fad. Agus mar a deir muid cé nach dtig linn a bheith cinnte fá na fíricí, is féidir bheith cinnte. go bhfuil faisean gasta ag truailliú uisce, ag caitheamh bruscair ar chladaí agus ag cur micreaphlaistigh inár n-uisce óil. Agus dar ndóigh, mar oileán, anseo in Éirinn, tímid sin, bhuel, go tímid nuair théann tú síos ag an chladach, go bhfuil plaistigh ann, go bhfuil bruscar ann, go bhfuil giotaí beaga éadaí is sin ar fad agus is dóigh go bhfuil muid i ndiaidh fás a fheiceáil ar an oiread den bhruscar agus den truailliú sin atá ar chladaí s'againn agus atá le feiceáil thart ar an oileán seo agus is léiriú sin ar an fhadhb atá a' baint le, le timpeallacht s'againn agus le éadaí s'againn agus le roghanna s'againn. Am, agus dar ndóigh is fadhb domhanda é sin, ach tá bealaí go dtig linne mar thomhaltóirí, go dtig linne mar bhaill phobail teacht thart agus, agus cineál cuidiú a thabhairt do sin. So cuid de na príomh rudaí go dtig linn a dhéanamh mar thomhaltóirí agus mar bhaill freagracha de phobail s'againn, mar sílim gur mhaith le achan coiste amuigh ansin, gur mhaith le achan ghrúpa amuigh ansin go mbeadh baill s'acu féin freagrach agus go mbeadh siad ina ndea-shampla do b'fhéidir an ghlúin níos óige nó na glúinte atá le teacht ar na bealaí go dtig linn a bheith freagrach i bpobal s'againn féin. So, b'fhéidir tú a stopadh ansin second, a Chaoimhe, tá, tá ceangal anseo nach bhfuil idir an rud atá ag tarlú don domhan faoi láthair leis an víras seo an rud a bhain le bheith freagrach asat féin. Cé go gceapann muid in amanntaí go bhfuil muid ag báthadh le heolas agus le drochnuacht agus nach féidir linn aon smacht a bheith againn ar an rud atá ag tarlú dúinn, má ghlacann muid seilbh ar na rudaí a dhéanann muidne, na, an action a thógann muide gach lá, bíodh sé sin gan rud éigin a cheannach an dara uair agus dul síos go dtí an siopa carthanachta, cé gur rud beag é sin. bhfuil fhios agat, méadaíonn na rudaí seo ar fad de réir a chéile agus tá tionchar mór ag do chuid action, mo chuid action más maith leat, mo chuid iompair ar an saol ina iomlán agus sílim b'fhéidir gur chailleamar an tuiscint sin. Go cinnte, agus sílim bheadh dóchas agam go dtiocfaidh muid amach, mar shampla mar a deir tú, as an phandéim seo le tuigbheáil níos fearr ar an oiread de chumhacht go dtig le pobal a bheith acu, bhuel, 's go, tá muid ag feiceáil an oiread dea-scéaltaí i bpobal s'againn agus chonaic muid go háirithe roimh cineál an luath-dianghlasáil, go raibh daoine in ann teacht le chéile tríd a bheith scartha ach go raibh siad in ann a bheith ag teacht le chéile agus cuidiú a thabhairt do phobal s'acu. Ach tarlaíonn sé sin fríd réimse pearsanta s'agat, an tacaíocht sin agus an cuidiú sin a thabhairt i measc do phobail agus le do phobal agus is, baineann cúrsaí sláinte, baineann cúrsaí meabharshláinte leis sin, baineann cúrsaí timpeallachta leis sin. So tá sé fíor-thábhachtach agus sílim go bhfuil deis againn ar bhealach. an sochaí atá againn a fheabhsú agus a thabhairt amach as an phaindéim seo leis an meon sin go dtig linn athrú a dhéanamh agus go dtig linn feabhas a chur ar sochaí s'againn más rud é go n-oibríonn muid le chéile agus is cinnte is cinnte go dtig sin a dhéanamh but is dóiche gur comhrá iomlán éagsúil sin sin ag an am yes achan gné den saol an rud but sin an rud you know agus sílim le inbhuanaitheacht fosta bhuel is cad inbhuanaithe sustainable baineann sin le achan gné den saol gur gá dúinn a bheith ag smaointiú faoi agus bhí an chéad phointe sin sin agam, laghdaigh an oiread go gceannaíonn tú. Baineann sin le achan rud. Smaoinigh sula, sula gceannaíonn tú cibé rud atá ann, más, más rud don teach nó más ball éadaigh atá ann mar an bhfuil sé de dhíth ort? Tá domhan s'againn lán stuff. Tá tithe s'againn lán stuff. An bhfuil na rudaí seo de dhíth ort nó an bhfuil gá leis anois? Níl mé ag ráit gur cheart. stopadh mar dar ndóigh tuigim go mbeir na rudaí seo sonas dúinn agus tá sin go maith fosta but just a bheith cineáilín freagrach mar bhaill de phobal s'againne féin. Um, caith do chuid éadaí féin, an rud atá i gceist agam leis sin ná oscail do vardrús agus amharc cad é atá ann mar is iomaí rud atá siar ag cúl an vardrús, vardrús nó atá b'fhéidir i gcnap éadaí ar an urlár, nach bhfuil muid ag caitheamh agus b'fhéidir go dtiocfadh saol agus beatha úr a thabhairt dó sula dtéann tú amach chuig na siopaí chun rud éigineacht úr nua a cheannacht. Déan malartú le cairde, labharfaimid giota beag fá sin ar ball fosta faoi na bealaí go dtig le coistí pobail sin a dhéanamh ach is féidir, bhuel is thig le do chara saol iomlán úr a thabhairt do do shean gúna atá agat féin. Cuir le saol raon bhaill éadaí fríd é a dheisiú nó a athrú. Sílim go bhfacaimid, bhí mé féin ag cniotáil thar an dianghlasáil, go bhfacaimid daoine ag cineál ag teacht isteach ar na rudaí cruthaitheacha seo agus is iomaí rud go dtig a dhéanamh. ceannaigh go hathláimhe nó siopaí seanré agus inbhuanaithe, agus tá borradh mór millte tagtha faoin oiread acu sin atá againn in Éirinn, fríd gnólachtaí cineál inbhuanaithe agus seanré agus athláimhe atá againn anseo in Éirinn, so is fiú go mór tacaíocht leofa. Agus faigh réidh le seanéadaí ar bhealach freagrach, sé sin siopaí carthanachta, áiteanna athchúrsálaithe atá freagrach as an áit go dtéann na héadaí, labharfaimid arís fá sin ar ball fosta, ach gan a bheith. a smaointiú fá you know ní fiú na héadaí a choinneáil ach an oiread, coinnigh iad más rud é go dtig leat saol úr a thabhairt daofa ach muna dtig, faigh réidh leofa ar bhealach freagrach. Mar sin tá muid freagrach mar phobal gan an oiread céarna béime a chur éadaí feisteas úr. Anois b'fhéidir go smaoineofá cé hiad na coistí pobail atá you know ag déanamh feachtas mór ar son éadaí ach an rud go raibh mé ag smaointiú faoi níos luaithe ná An oiread, anois, tá mé, tá mé féin ciontach as seo, but tá muid, i saol na Gaeilge go háirithe, mothaím, gafa le T-léintí, le hoodies, le feistis d'achan fheachtas, d'achan rud atá ag tarlú ins an saol. I guess, I mean, tá T-léine Raidió na Life orm anois, but, you know, tuigim, cad chuige a mbíonn muid ag déanamh sin, but an dtig linn smaointiú ar bhealaí úra, bhfuil a fhios agat, an bhfuil T-léine de dhíth orainn don fheachtas sin i mbliana nó an dtiocfadh linn roinnt thart a dhéanamh le T-léinte na bliana seo thart, an dtiocfadh linn T-léinte níos fadbhuanaithe, cineál, you know, gan an bhliain a chur ar an T-léine nó an dtiocfadh linn teacht thart ar b'fhéidir go bhfaigheann muid suaitheantais in áit T-léine nó an gceannaíonn muid iad ó chomhlacht atá níos inbhuanaithe? b'fhéidir tugadh Sin rud b'fhéidir daoibh a thosaíonn ag tús na pleanála ar fad nach ea d'imeacht. An-mhinic nuair a bhíonn daoine ag caint faoi imeacht a eagrú nó feachtas a eagrú, an chéad rud a dhéanann siad ná bheith ag díriú ar chúrsaí margaíochta nó ar brandáil nó mar sin de agus an chéad a dhéantar ná T-léinte a ordú nó mar sin de ach mar a deir tú, sin céim an-bheag gan an bhliain a chur ar na T-léinte agus sin iad.
Sin é, nó sin é go díreach agus níl a dhath níos fearr ná hoodie úr, bhfuil a fhios agat, agus agus is iomaí pajama top atá agam ó shaol na Gaeilge, but ag an am céarna an bhfuil gá leofa ar fad? Agus tuigim go mbíonn praghas b'fhéidir níos costasaí ar b'fhéidir cadas orgánach nó cibé rud, ach más rud é go bhfuil an tóir ann do na rudaí seo, ísleoidh an praghas fosta, bhfuil a fhios agat, caithfidh muid cineál an pobal a chur ag smaointiú ar na bealaí seo agus ansin beidh sé níos fusa orainn ar fad teacht orthu. So just a bheith ag smaointiú agus sin an cineál pointe deireanach atá agam ansin fosta, gné inbhuanaithe a chur chun cinn in imeachtaí an phobail. So cé ar bith atá ar siúl go mbíonn sibh i gcónaí ag smaointiú ar na bhealaí inbhuanaithe nó níos inbhuanaithe, bhfuil a fhios agat, le teacht thart cineál ar na cinntí seo atá le déanamh agus ní bhaineann sé, mar a deirim, amháin le cúrsaí faisin, baineann sé le achan ghné d'imeacht nó de do choiste nó do phobal go mbeidh sibh ag smaointiú ar bhuel, bhfuil a fhios agat, má tá sin ag déanamh dochar don timpeallacht, bhfuil bealach thart air. So just a bheith, cineál, cineál athrú meoin sin.
Rud a ritheann liom, Caoimhe, díreach nuair atá tú ag caint faoi, faoi, na coistí seo. Nuair a thagann na coistí seo le chéile, dar ndóigh bíonn plean ann agus bíonn duine éigin a' breac síos nótaí agus bíonn buiséad agus mar sin á phlé agus cé bheadh i láthair agus láthair na hócáide, dar ndóigh níl sé sin a' tarlú faoi láthair ach beidh arís. B'fhéidir gur deis é seo do dhaoine a rá leo fhéin nuair a bhéas mise ag an chéad cruinniú eile, Iarrfaidh mé ar an gCathaoirleach, nó an té atá ag plé le pleanáil, fo-chatagóir a chur isteach faoi inbhuanaitheacht na hócáide. Cinnte. Yeah.
You know, agus fiú amháin, tá mé ag cuimhneamh ar gloiní plaisteach, bhfuil fhios agat, a chuirtear amach, T-léinte, hoodies, na pinn phlaisteacha, an bhfuil bealaí ann chun feabhas a chur ar imeachtaí Gaeilge tríd díreach fo-chatagóir a chur isteach ins an phleanáil sin. Yeah, no sin an rud agus nuair smaoitíonn tú faoi roinnt, you know, fiú ar an scoil bheadh an coiste glas agat agus, you know, cineál na, na daltaí sin a bhí gafa le cúrsaí timpeallachta, mé fhéin ins an áireamh, but, you know, cuidíonn na rudaí sin mar ansin bíonn guth

fiú go fóill féin, you know amach anseo, an n-oibreoidh na cruinnithe Zoom, an gá do dhaoine bheith ag taisteal i gcarranna s'acu, you know just a bheith ag smaointiú amach anseo fá cén dóigh a dtig linne a bheith ag tabhairt aire don timpeallacht mar sílim go luíonn cineál sort, em, mianta Gaeilge agus pobal s'againn go maith le le mianta na timpeallachta. Mar ag deireadh an lae táimid ag déanamh céimeanna dul chun cinn, táimid ag iarraidh you know go mbeidh ré úr ann, táimid ag iarraidh go mbeidh an an domhan seo ina áit mhaith do na glúnta atá le teacht agus cuimsíonn sin achan rud ó theangaí go cultúr go timpeallacht. so dhéanfadh sé ciall you know go mbeadh na coistí ag coinneáil súil ar na cúrsaí seo so cinnte an gné inbhuanaithe sin a chur chun cinn in imeachtaí an phobail agus ansin fosta tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí inbhuanaithe áitiúla Éireannacha mar má tá gnólachtaí agus tá a fhios againn go mbímid i gcónaí cur chun cinn na gnólachtaí Gaeltachta agus na gnólachtaí bhfuil fhios agat áitiúla agus Éireannacha seo tá siadsan go nádúrtha ag dul a bheith níos inbhuanaithe ná gnólacht mór idirnáisiúnta mar gheall go bhfuil siad thíos sa bhaile mór nó mar gheall go bhfuil siad bhfuil siad ag fáil táirgí s'acu go háitiúil nó cibé rud. So smaointigh fá na bealaí go dtig an tacaíocht sin agus an an gnó sin a thabhairt do do ghnólachtaí atá níos inbhuanaithe agus you know in Éirinn fosta. Agus fosta freagracht atá orainn an t-oideachas sin agus an t-eolas sin a scaipeadh is go gcinnteoidh muid go bhfuil muidinne agus na coistí seo agus achan bhall de shaol na Gaeilge freagrach as na bealaí go dtig linn feabhas a chur ar chúrsaí timpeallachta agus go bhfuil muid cineál ag scaipeadh an soiscéal sin agus nach bhfuil muid, you know, nach bhfuil cineál faitíos orainn sin a dhéanamh nuair atá muid eolach ar na cúrsaí seo. So sílim gur gur sampla den scoth iad na coistí pobail, den bhealach go dtig leat tionchar a bheith agat ar do phobal, you know, agus bealach amháin. Yeah, is dóigh liom má tá tusa ag cruinniú agus má cheapann tú nach mbeadh an taobh seo den phleanáil imeachta do lámh a chur in airde agus a rá gan faitíos a bheith ort, ar smaoinigh muid ar na bealaí a bhféadfaimis uisce a shábháil nó gan plaisteach a úsáid mar sílim duitse a Chaoimhe agus do do leithéidse tá an-chuid daoine thart ar d'aois-sa a bhfuil spéis acu i gcúrsaí timpeallachta agus eiseamláirí sibhse dúinne a rinne dearmad ar an timpeallacht ar feadh 30 bliain go gcaithfidh muid bheith ag smaoineamh chun cinn mar braithim go raibh muid ar feadh píosa ansin ag maireachtáil in san domhan díreach anois gan bheith ag smaoineamh ar an chéad ghlúin eile agus tá sé in am againn cé go raibh muid chomh gafa sin le cúrsaí teanga rinne muid dearmad níl aon mhaith cúrsaí teanga a shábháil mura bhfuil aon domhan ann. Bhuel sin é, caithfimid rith go dtí sin, like sin é go bunúsa, you know, cén, cén, caithfimid cinntiú go bhfuil an domhan sin ann chun go mbeidh páistí, garpháistí agus achan duine eile ag caint i nGaeilge ins an domhan atá sábháilte againn, ar bhealach, atá sábháilte againn. So bhí mé ag iarraidh cineál trí bheart just fíorshimplí a thabhairt do choistí pobail fá trí rud go dtiocfadh a dhéanamh. Agus dar ndóigh, mar a deirim, tá an comhrá seo chomh leathan agus chomh mór go dtiocfadh míle rud a dhéanamh ach seo just trí smaoineamh beag cineál simplí go dtiocfadh le coiste pobail nó le grúpa ar bith timpeall na cruinne nó in Éirinn a dhéanamh. um, is iad sin ceardlanna do dhaoine óga, bailiúchán éadaí agus swap shop ar líne. So an chéad cheann ná na ceardlanna seo do dhaoine óga mar is iomaí uh, grúpa pobail agus um, grúpa óige agus sin ar fad timpeall na tíre atá ag déanamh obair iontach agus is dóiche i láthair na huaire go bhfuil sé deacair mar gheall go bhfuil siad ag teacht thart ar na bealaí go dtig leo teacht le chéile.

40% d'fheisteas Oíche Shamhna aon uair amháin agus tá 83% den ábhar go ndéantar an feisteas sin as, tá sé déanta as plaisteach ola-bhunaithe. Sé sin, rud a chiallaíonns go mbeidh an feisteas Oíche Shamhna seo ar an ar an domhan seo i bhfad i ndiaidh mise i ndiaidh i bhfad i ndiaidh tusa Siún i bhfad i ndiaidh achan duine atá i gcónc.

Níl fhios agam cairtchlár atá sa teach agus páipéar agus you know, is deis é do dhaoine óga teacht le chéile go sóisialta a bheith ag déanamh cibé rud chomh cruthaitheach gur mhaith leo féin sa bhaile ach go fóill féin go bhfuil an, go bhfuil an cineál, an deis timpeallachta sin ann. Agus sílim go bhfeicfimid níos mó ná blianta roimhe go mbeidh Oíche Shamhna agus Nollaig seo chugainn iontach cruthaitheach ar bhealach mar, bheith, you know, an oiread daoine, you know, agus an oiread rudaí go mbeidh muid ag déanamh sa fíorshaol.

cúpla nóiméad ach sílim b'fhéidir gur deis é seo le rá right seo roinnt stuff, seo cineál réiteach faidhbe, bhfuil fhios agat, cruthaigh rud éigin, bí ag smaoineamh, úsáid do shamhlaíocht agus cruthaigh rud éigin agus ansin is féidir linn é a chur ar Instagram ach sin an rud agus cruthaigh an rud deas seo duit féin agus tá sonas álainn le baint as rud a dhéanamh tú féin, tá sé cosúil le béile réiteach duit féin. Sin é go díreach, nó tá, agus mar a deir tú, sílim go bhfuil b'fhéidir cuid den draíocht sin caillte againn agus, you know, gurbh fhiú an deis seo a ghlacadh cineál daoine óga nó daoine d'aois ar bith a chur ar ais i mbun gnímh agus ar ais i mbun cruthaíochta agus go fóill féin you know má ghlacann tú sean seangheansaí ón chófra agus you know má dhéanann tú tinsel a chur air nó cibé rud you know tá tú ag tabhairt saol eile beatha úr don gheansaí sin agus go fóill féin

b'fhéidir ré na five Ks thart ar feadh cúpla mí agus beidh daoine ag iarraidh teacht ar you know bealaí go dtig b'fhéidir cuidiú le carthanachtaí agus go háirithe i mbliana nuair atá sé chomh deacair orthu agus bealach amháin ná éadaí a thabhairt do na siopaí carthanachta seo so spreagfaidh sé seo cineál daoine ins an cheantar go mbeidh siad in ann sórtáil a dhéanamh ar a gcuid éadaí agus ansin you know más rud é gur mhaith leis an choiste pobail cineál carthanacht ar leith a phiocadh is féidir sin a dhéanamh agus na héadaí a bhailiú daofa siúd. cineál b'fhéidir spriocdháta a chur leis, you know, seans go dtiocfadh na héadaí uilig a fhágáil in aon áit amháin agus go ndéanfadh ansin an coiste pobail iad a dháileadh ar an charthanacht. Nó b'fhéidir díreach ar mhaithe le daoine ins an cheantar a spreagadh go ndéanfadh sibh, you know, cineál rogha a dhéanamh ar cén siopa ar mhaith libh go rachadh siad nó cé na siopaí gur mhaith libh go rachadh siad agus just an spreagadh sin a thabhairt do dhaoine ins an cheantar, you know, tacú leis an siopa carthanachta. Rud atá suimiúil ná tá's agat cineál an áit go bhfágann tú do chuid gloine agus sin don athchúrsáil bíonn is minic go mbíonn sort of bocsa bruscair ann do éadaí agus bíonn go leor ceisteanna ag daoine fá you know cá háit a dtéann na héadaí sin fosta cá háit a dtéann na héadaí nuair a thagann an mála plaisteach sin fríd do doras ag lorg mo chuid éadaí cá bhfuil siad sin ag dul so don chuid is mó tá airgead ag dul chuig na carthanachtaí seo ach níl an oiread agus a rachadh mas rud é gur thug tú na héadaí do na siopaí iad féin.
So caithfidh a bheith smaointiú fá sin, you know, cineál an úsáid is fearr a bhaint as na héad, na seanéadaí seo. Ach fosta má théanns tú ar an suíomh ICSA.ie, tá liosta acu siúd, má chuireanns tú isteach cineál do cheantar agus sin ar fad, de na bocsaí bruscair atá cineál

you know agus thiocfaí dar ndóigh margadh ar leith a chur ar seo agus margaíocht a dhéanamh thart air agus fiú I don't know comórtas a dhéanamh don líon is mó éadaí but just chuirfeadh sé an pobal ag smaointiú fá sort an sórtáil sin a dhéanamh ar éadaí s'acu agus ansin an an athchúrsáil nó an an deis díolacháin sin a thabhairt do siopaí carthanachta um agus arís bheadh an coiste ag cuidiú le carthanacht, cuidiú leis an timpeallacht agus fosta cineál ag tabhairt gníomh agus sprioc don phobal So is bealach maith é sin. Rud sóisialta, dar ndóigh, más rud é go dtig linn teacht le chéile, but beidh le feiceáil! Agus uimhir a trí ná Swap Shop ar líne. So nuair cúpla mí roimh an dianghlasáil d'eagraigh mé féin cúpla Swap Shop ins an Chultúrlann anseo i mBéal Feirste agus deis a bhí ann do dhaoine teacht le chéile agus éadaí s'acu a mhalartú mar mar a deirim Is iomaí b'fhéidir gúna atá agamsa, you know, b'fhéidir i mo vardrús nach gcaithfidh nó b'fhéidir nach dtéann orm ach go dtiocfadh le cara liom a chaitheamh. Agus beireann cineál na hócáidí seo sórt sprioc ar leith agus deis ar leith duit an mhalartú sin a dhéanamh. Ach is féidir é seo a dhéanamh ar líne go fóill féin. Umm tá, rinne mé ceann cúpla mí ó shin actually agus tá fiú apps ann, tá achan rud ann, you know, chun cuidiú leis. Ach díreach rudaí ar nós Zoom agus na breakout rooms b'fhéidir go háirithe ar Zoom, is féidir na rudaí seo a reáchtáil. So, deis sóisialta seo, b'fhéidir ar ndóigh do na grúpaí óige ach fosta do dhaoine d'aois ar bith an malartú sin a dhéanamh. So, b'fhéidir go bhfuil, you know, tá a fhios agam go bhfuil roinnt ciorcal comhrá agus sin ag tarlú ar Zoom agus sin ar fad, b'fhéidir gur deis é seo, you know, rud inteacht éagsúil a dhéanamh le linn an ciorcal comhrá sin nó le linn an cruinnithe sin. Rinne muid féin swap shop ins an oifig b'fhéidir bliain ó shin agus bhí an oiread de chraic leis so b'fhéidir gur deis é a dhéanamh leis an coiste nó cibé rud agus tá a fhios agam gur rud é you know b'fhéidir go bhfuil sé giota aisteach do dhaoine go mbeifeá ag taispeáint do chuid éadaí ar Zoom agus á mhalartú but is is deis é. Tá taithí ar sin nach bhfuil? Yeah yeah bhuel sílim go bhfuil muid ag gabháil i dtaithí ar achan uile rud a dhéanamh ar Zoom so you know, is fiú swap shop a thriail fosta. Um, agus is bealach é, mar a deirim, cineál rud sóisialta. Um, sílim go bhfuil geimhreadh cineál fada os ár gcomhair, so is fiú na rudaí sóisialta seo a bheith ins an dialann againn, you know, go dtiocfaidh muid le chéile agus go ndéanfaidh muid swap shop agus go mbéarfaidh muid beatha úr do na héadaí seo. Agus is bealach é a bheith inbhuanaithe ach fosta teacht le chéile agus sóisialta, so sílim go bhfuil sin iontach tábhachta fosta do na coistí pobail seo. Más maith leofa imeacht ar leith a reáchtáil, is féidir go cinnte é a dhéanamh ar líne go fóill. Umm so más rud é go raibh b'fhéidir tuilleadh eolais am ó dhuine ar bith fá na cúrsaí seo mar mar a deirim níl anseo ach tús an chomhrá just am shíl mé go roinnfinn roinnt áiseanna ar líne so cúpla clár faisnéise, the true cost, the machinists, minimalism, Stacey Dooley investigates fashion's dirty secrets. Ansin tá ceann ar seinnteoir TG4 mar chuid den tsraith Taithí gan Teorainn inar cuireadh cineál beirt chuig tíortha thar lear chun agus thug siad a dtaithí ar b'fhéidir poist ar leith agus ins an episode an chéad episode faoin Chambóid d'imigh beirt thall agus d'oibrigh siad ins na monarchana éadaí seo agus chonaic siad cé chomh uafásach is tá you know na staideanna oibre agus sin ar fad. Em níl mórán eile i nGaeilge ar an drochuair but bíonn fia fia fhéin má choinníonn sibh súil amach faoina sin. Em agus is féidir cuid mhór a fhoghlaim ó na meáin shóisialta dar ndóigh. So just luaigh mé dhá dhream anseo so environmental éadaí, tchí sibh an pictiúr an graphic galanta sin, ba cheart daoibh iad a chaitheamh. Is le Moya Doogan an leathanach Instagram sin agus bíonn sí ag roinnt fíricí agus leideanna agus lear mór rudaí cruthaitheacha go min minic i nGaeilg agus i mBéarla agus ansin yeah, so Moya Caoimhe Chats. Agus ansin The Useless Project thíos i mBaile Átha Cliath, Sustainable Fashion Dublin a bhí orthu ar dtús, ach ansin thuig siad you know go mbaineann cúrsaí inbhuanaithe le achan gné den saol agus chan amháin cúrsaí faisin. So más rud é gur mhaith libh níos mó a fhoghlaim, mholfainn an stuff sin ar fad. So just mar cineál um mar dheireadh ar sin ar fad, an trí bheart um go dtiocfadh um a chur i gcrích mar chiste pobail, sé sin ceardlanna, bailiúcháin, swap shop agus an meon sin a chur chun cinn. gur gá duinn níos lú a cheannacht agus nach bhfuil orainn a bheith i gcónaí ag ceannacht is ceannacht agus gan gá agus cineál an just an meon sin a chur chun cinn i bpobal s'againn féin gur gá duinn a bheith airdeallach ar na cúrsaí seo agus gur gá duinn a bheith níos inbhuanaithe le achan rud a bhíonns á reáchtáil againn agus chan amháin cúrsaí faisin you know ach go mbaineann sé le achan ghné den saol agus go mbaineann sé go mór mór leis na cistí pobail agus an fre- an fhreagracht atá orainne you know cinntiú go bhfuil pobal s'againne ag feidhmiú i gceart agus go freagrach.
Iontach. Go raibh maith agat Caoimhe. Cúpla rud a ritheann liom féin agus b'fhéidir cúpla ceist, níl fhios agam ar ceist iad nó saghas ráiteas. Tugann ceannach éadaí saghas buzz dúinn nach dtugann? You know, it's kind of um, yeah, scaoiltear le endorphins in amantaí um, níl aon náire orm é sin a rá, faighim an buzz céanna ó bheith ag rith agus bheith ag ceannach éadaí in amantaí. Domsa, do dhuine a d'athraigh nó atá ag iarraidh a chuid nósanna a athrú, faigheann tú buzz i bhfad níos mó as dul go siopa carthanachta nó siopa vintage agus rud eicínt a aimsiú atá feiliúnach duitse ins an size ceart agus tá's agam nach bhfuil sé sin éasca. An cheist atá agam ná, straight sizes, bhfuil fhios agat, na rudaí atá dara láimhe nó rudaí atá vintage, tá i bhfad níos mó de dheis ann go bhfeilfeadh siad b'fhéidir do dhaoine atá idir sizeannaí traidisiúnta, right? So, tá cúpla dúshlán ann, nach bhfuil, leis na rudaí seo. Tá sé níos deacra ar dhaoine atá níos mó agus in amantaí tá sé níos deacra ar dhaoine b'fhéidir a bhfuil míchumas orthu, cur i gcás. Yeah, no sin an rud agus sin an rud fá faisean inbhuanaithe agus é ag forbairt go bhfuil cineál an oiread foghlama ag dul ar aghaidh fosta agus tá comhrá iontach suimiúil fá sin bhfuil fhios agat in in cineál ciorcalacha faisean inbhuanaithe ehm mar tá fadhb ann bhfuil fhios agat go mbíonn b'fhéidir mná atá fíorbheag ag dul amach ansin is ag ceannacht you know na léinte mór you know móra seo agus ag ag déanamh crop top amach as nuair go dtiocfadh den cheart den mhéid sin é a cheannacht agus é a chaitheamh díreach mar léine. You know, tá fadhbanna ann, but tá fadhbanna mar sin ag baint le achan ghné de sochaí s'againn ar an drochuair go bhfuil cineál, go bhfuil rud, cúrsaí níos fusa de dhaoine áirithe agus tá muid ag feiceáil sin i gcúrsaí faisin, i gcúrsaí faisin gasta fosta. You know, tá sé níos deacra rudaí a cheannacht nó a fháil in, in méideanna níos mó. So tchím like go bhfuil cuid gnólachtaí mar shampla faisean inbhuanaithe in Éirinn anseo go háirithe ag cur le méideanna s'acu más rud é you know tá daoine ag dul i dteagmháil leofa agus tá siad ag éisteacht leofa agus ag cur níos mó stuff ar fáil ach sin an rud faoi seo ar fad má tá an t-ádh ort an rogha a bheith agat seo a dhéanamh is sílim gurbh fhiú é a dhéanamh ach tuigim nach bhfuil sé chomh furast céanna d'achan duine bhfuil a fhios agat éadaí dara láimhe nó cibé rud a cheannacht so caithfimid a bheith tuig cineál tuisceanach ar sin agus bheith cúramach leis le cineál an an comhrá a bhíonns againn thart air mar you know go go bhfuil sé níos deacair ar dhaoine áirithe um, a bheith níos inbhuanaithe fosta mar gheall ar chúrsaí airgid agus sin an rud a you know, a chaitear amach go minic, well, Yeah. cad chuige a gcaithfinn na céadta euro ar an ghúna sin nuair dtug- nuair a thiocfadh liom é é a cheannacht ar chúig euro, agus tuigim sin. So, ní hé go bhfuil mise ag moladh go rachfá amach ag ceannacht, you know, na rudaí costasacha seo, ach is féidir stuif inbhuanaithe a fháil go hiontach saor. You know, uaireanta nuair a théimse isteach i siopaí carthanachta, tuigim go bhfuil i bhfad níos luach, i bhfad níos mó ar an ghúna atá á cheannacht agam, ach tá sé fíor saor agus tá sé galánta is tá mé ag gabháil é a cheannacht agus tá mé ag fáil you know, faighim buzz den scoth nuair a thagaim ar na rudaí sin. So is fiú cur leis an chomhrá sin agus is fiú do chúrsaí a athrú agus a bheith airdeallach air sin, as sin mar tá sochaí s'againn ar fad agus achan ghné de sochaí s'againn nach bhfuil muid céad faoin gcéad oscailte agus, you know, ar fáil d'achan duine ar an drochuair. Agus b'fhéidir ins an ré ina maireann muid anois go bhfuil glór níos mó againne mar dhaoine atá ag ceannach agus atá ag lorg seirbhísí agus dá réir gur féidir linne stocaireacht a dhéanamh agus ceist a chur ar dhuine éigin in siopa éigin bhuel an ndéantar é seo in saghsanna atá níos mó nó atá in oiriúint do dhaoine b'fhéidir nach bhfeileann an corp traidisiúnta bíodh sé sin ag baint le míchumas nó eile. Éisteann comhlachtaí. Níl mé a rá go n-éistfidh Topshop leat, ach b'fhéidir dá mbeifeá i mBleá Cliath agus dá rachfá isteach in vintage shop nó in boutique éigin agus dá gcuirfeá ceist faoina leithéid nó cad as a dtagann na héadaí sin mar sílim go raibh dícheangal iomlán againn cosúil leis an rud bia sin a luaigh mé ag an tús faoi cad as a dtagann na héadaí seo, ní raibh fhios againn ar feadh fada fada go leor agus baineann sé sin le aineolas ach aineolas nár cheistigh muid ar feadh fada fada go leor ach anois tá sé díreach os ár gcomhair amach agus tá sé mar fhreagracht orainne mar phobal glacadh leis na fíricí agus rud éicínt a dhéanamh faoi. sin é agus tá comhlachtaí móra fiú ag éisteacht leis, you know, leis an cineál, an screadaíl seo atá daoine a déanamh maidir le cúrsaí timpeallachta. Anois, minic go leor níl siad ag déanamh an oiread gur cheart dófa agus téarma eile a chaitear thart ná greenwashing, sin comhrá iomlán eile fosta, but, you know, ar a laghad tuigeann na comhlachtaí móra agus beaga go bhfuil na smaointí sin amuigh ansin i measc an phobail gur mhaith leofa go mbeadh a fhios acu cá háit a bhfuil éadaí s'acu ag teacht as, gur mhaith leofa go mbeadh sé déanta as ábhar níos fearr don timpeallacht. Bhfuil a fhios agat, tá sé ag dul i bhfeidhm ar na comhlachtaí seo agus sílim fosta go bhfuil daoine agus go háirithe b'fhéidir in aimsir Covid, bhfuil a fhios agat, fiú tchí tú cuid mhór den chaint agus an chomhrá seo ar líne, fá bronntanais Nollag a cheannacht ó na siopaí beaga áitiúla nó ó siopaí inbhuanaithe agus Éireannacha agus sin ar fad. You know, tá an comhrá sin amuigh ansin agus thig linn tionchar a bheith againn ar na comhlachtaí beaga agus móra sílim agus tchí muid an difear sin ag tarlú. Yeah, is maith an rud an chumhacht a thóigeáil ar ais agus b'fhéidir, you know, an cheist a chur faoin a leithéid. Tháinig cúpla ceist isteach, a Chaoimhe, agus mura mhiste leat tá mé chun iad a chur ort, brú ort iad a fhreagairt. So an chéad ceann is dócha go bhfuil sé freagartha agat, an féidir leat sampla a thabhairt d'imeacht? So tá's againn conas imeacht a reáchtáil, mar a dúirt tú, tríd an mbeart go bhféadfá a dhéanamh agus is dóigh liom is cuma cé chomh mór nó cé chomh beag agus atá do choiste pobail agus ní gá go mbeadh baint ag gach uile dhuine atá ar an gcoiste pobail sin le Swap Shop mar ní gach duine a bhfuil spéis acu ina leithéid ach tacú leis sin. Sin é.
Yeah. An dara ceann ná b'fhéidir, Cén áit a bhfaigheann tú eolas ar na siopaí nár íoc na déantóirí éadaí i mBangladesh agus áiteanna eile? So, conas a fhaigheann tú an t-eolas ceart maidir le déantús na n-éadach? Bhuel, leis an scéal áirithe sin, cineál a bhí ag briseadh le linn dianghlasála, bhfuil a fhios agat, go raibh lear mór éadaí a bhí ordaithe ag na siopaí móra seo agus ansin gur chinn siad nach raibh sé de dhíth orthu mar gheall ar dianghlasáil agus nár íoc siad as ariamh. Tá an scéal sin cineál go fóill ag forbairt ach tá Covid-19 Tracker, ag an Worker Rights Consortium. So is féidir dul ar suíomh Worker Rights Consortium agus tá liosta acu de na siopaí agus na gnólachtaí a d'íoc as na héadaí sin agus na gnólachtaí nár íoc. Dar ndóigh, an rud atá de dhíth orthu ná go ndéanfaí boycott orthu siúd nár íoc. Mar i ndeireadh na dála, bhí na hoibrithe seo ar fionraí, bhfuil a fhios agat, ag obair amuigh ansin i mBangladesh go háirithe agus na tíortha eile seo thar lear a bhí ag déanamh na héadaí seo atá ag fanacht ar íocaíocht s'acu agus nach bhfuair riamh é so tá fadhbanna móra millte ann leis an ghné socheacnamaíochta sin den faisean agus den earnáil so is fiú súil a chaitheamh ar an liosta sin agus má tá an rogha agat gan tacú leis na gnólachtaí nár íoc na hoibrithe mar tá sé scannalach. Tá sé scannalach.
Ceist eile a tháinig isteach agus sílim go bhfuil sé tráthúil. Cé na cuntais is fearr ar Instagram mar shampla le gur féidir linn a rá leis na daoine óga agus cé na daoine a leanann tusa? Luaigh tú Environmental Éadaí. Yeah, Environmental Éadaí, tá sé iontach. Ansin Nifty Thrifter, tá sise ar dóigh. Chaith sí cúpla bliain i mBéal Feirste, but tá sí ar ais i Sasana anois, tá sí iontach. The Useless Project or The Use Less Project, cé acu bealach ab fhearr leat é a rá, tá siadsan ar dóigh. Agus ansin mé féin is tusa ar chuid den stuff atá ag Fashion Revolution, is cineál gnólacht iad, ar bhealach carthanacht iad atá ag iarraidh cuid mhór a dhéanamh agus cuid mhór difir a dhéanamh fiú go polaitiúil agus you know i gcúrsaí gnó fá chúrsaí faisin inbhuanaithe agus más maith leat fiú níos mó a dhéanamh leofa tá cúrsa ar líne acu go dtig a dhéanamh fá faisean inbhuanaithe tá mé féin ag gabháil dó sin tá sé iontach iontach suimiúil so yeah mholfainn go mór iad siúd agus yeah Environmental Éadaí chomh maith. Agus bhfuil tusa airdeallach, a Chaoimhe, faoi do Instagram abraimis, bhfuil tú ag leanstan daoine atá de shíor ag ceannach ó Zara agus H&M agus a leithéid? Like tá sé deacair gan na daoine sin a leanúint agus dá réir gan an swipe up a dhéanamh agus an rud a cheannach mar go bhfuil sé uait. An é go bhfuil tusa coinsiasach faoi nílim chun an té sin a leanúint mar níl mé ag iarraidh go mbeadh na héadaí sin os mo chomhair mar tá sé an-dheacair.
No, sin an rud agus sin an fáth go n-oibríonn an mhargaíocht agus go n-oibríonn faisean gasta mar go dtuigeann siad goidé atá uainn. You know, chonaic muid fiú le dianghlasáil you know, go raibh loungewear ar fud na háite mar gheall gur thuig siad go raibh muid taobh istigh so sin an bealach go n-oibríonn siad sin. Um, domhsa, aon uair go bhfeicim fógra mar shampla ar Facebook do faisean gasta déanaim block air.

an oiread maitheasa á dhéanamh ag Instagram agus iad ag déanamh sin, but go fóill tá mé ag fáil na fógraí sin. Agus is cinnte nach bhfuil mé ag leanstan na daoine céanna go raibh mé ag leanstan agus mé i mo dhéagóir. You know, d'fhás mise aníos leis na YouTubers seo, leis na Instagramers seo agus tá mé féin, tá mo chuid suimeanna féin i ndiaidh athrú, so anois níl mé á leanstan an oiread céanna. But go fóill féin, I mean tá neart faisean gasta thart orm, I mean Bhí orm féin péire jeans a cheannacht an tseachtain seo thart. Ní raibh an t-am agam dhul chuig 20 siopa carthanachta fá choinne iad a aimsiú, so bhí orm dhul chuig siopa faisean gasta. Agus caithfimid bheith réalaíoch chomh maith, nach bhfuil? Sin an rud, caithfimid, agus níl mé ag rá leis, you know, le duine ar bith, you know, fá éadaí a cheannacht, go dtarlódh leibhe, gearr ar bith mar sin, you know, tá gá stuff a cheannacht, you know. Sea, is, is ceist í sin chomh maith, go gcaithfimid é seo a thóigeáil ar ais go dtí na céimeanna beaga i gcónaí, mar dá suífeá síos agus dá ndéarfá leat fhéin, Táim chun mo shaol ar fad a athrú go dtí saol inbhuanaithe. Bheadh sé iomarcach d'aon duine. No, sin an rud agus, yeah, you know, agus, agus cineál cluineann tú an argóint sin fosta go minic, well, you know, cén dóigh go dtig leat argóint inbhuanaithe a dhéanamh agus tú ag suí ansin ar do fón póca atá de, you know, like, cha dtiocfadh linn a bheith iomlán inbhuanaithe bheadh ort a bheith i do chónaí i bpluais, you know, agus ní, you know, ní thiocfadh leat leath an stuff a bhíonns ar siúl agat a dhéanamh. So just caithfidh tú bheith réalaíoch. Ach is na hathruithe beaga Má dhéanann muid ar fad athruithe beaga tá sé ag dul difear a dhéanamh agus tá cumhacht ionta ins na hathruithe beaga sin you know agus. Agus an molfása, duine atá ag plé le cúrsaí Gaeilge le tamall anuas, oifigeach timpeallachta, oifigeach inbhuanaithe ar choiste pobail, an dóigh leat go n-oibreodh a leithéid? Tá's agam níor mhaith liom go dtitfeadh an t-ualach ar dhuine amháin Yeah. Níor mhaith leat a bheith an- ar an té a dhéarfadh nó níl aon chead againn na tíre sin againn mar dúirt Caoimhe Teach nach bhfuil cead. Em, ach conas a, a d'oibreodh sé sin do choiste pobail, má thuigeann tú leat mé? No, sílim go n-oibreoidh sé go maith mar, má smaoiníonn tú cé, you know, tá cineál rólanna ar leith ag achan duine ar choiste agus ní, ní luíonn an fhreagracht iomlán orthu siúd don, you know, do cineál an, an réimse oibre sin ach is guth iad don réimse sin. don réimse oibre sin agus is you know, iadsan is mó atá cineál b'fhéidir ag cur cúrsaí margaíochta chun cinn, cúrsaí foghlama chun cinn, cibé rud sin, cibé ról atá acu. So sílim gur smaoineamh iontach go mbeadh an t-oifigeach sin ar an choiste. B'fhéidir nach bhfuil coistí ag lorg ball eile ná cruinniú eile, but ag an am céarna tá tábhacht mhór ag baint leis na gnóthaí seo agus is fiú don ghuth sin a bheith ar an choiste agus más rud é go bhfuil duine ann le suim you know ní ní amharcfaidh siad air mar ualach mór oibre ach mar deis cineál an an bheart sin a chur chun cinn agus sílim you know go n-oibreoidh sé go fíormhaith. Yeah, so fochatagóir, oifigeach, agus b'fhéidir nuair atá muid ag pleanáil rudaí ar líne is minic a bhainimid úsáid as you know Google Sheets nó you know an an an doiciméad sin a théanns le himeachtaí nó a théanns le feachtas a eagrú dá bhféadfaimis lipéid amháin sa bhreis a chur leis agus díreach you know conas mar atá muid ag dul i ngleic le cúrsaí inbhuanaithe ins an feachtas seo nó ar smaoineann muid air seo mar sílim gur mar a dúirt tusa ag an tús is athrú meoin é seo nach ea dáiríre teastaíonn um níor mhaith liom é a úsáid mar is le TG4 é ach an tsúil eile seo ar chúrsaí le go ndéarfaimís ok caithfidh muid tosnú smaoineamh air seo ag tús na n-imeachtaí seachas a rá ag deireadh oh lads chaitheamar amach gach uile T-léine nó d'ordaíomar an iomarca you know gloiní plaisteacha nó mar sin de. Yeah, agus sin rud is is rudaí fíorbheaga atá ann, ach just go mbeidh duine inteacht ag smaointiú orthu. Agus go ní rudaí móra deacair iad seo atá á moladh agam ná a dhath ar bith mar sin, ach just athruithe beaga agus an t-athrú meoin sin agus éireoidh linn difear a dhéanamh you know má tá achan duine ag smaointiú faoi. Mhm. Bhfuil misneach agat agus dóchas agus tú timpeallaithe ag daoine thart ar d'aois-sa?
Tá, yeah, tá cinnte dóchas agam mar gheall go, sílim go bhfuil an comhrá i bhfad níos leithne anois agus go bhfuil daoine airdeallach fá na cúrsaí seo agus sílim, you know, go mbeadh dóchas agam go ndéanfaidh muid difear. Dar ndóigh tá sé, tá cineál easpa smacht againn fosta mar a deirim mar gheall ar na, ar na boic mhóra but ag an am chéarna Tá dóchas agam go bhfuil muid ag dul cineál an tionchar sin a imirt ar na glúnta atá le teacht agus gur glúin s'agamsa mar shampla a bhéas i gceannas le teacht you know so más rud é go dtig linn leanstan orainn ag cur na cúrsaí tábhachtacha seo chun cinn go mbeidh mé dóchasach fán todhchaí ach is gá dúinn ar fad a bheith airdeallach faoi bhfuil fhios agat caithfidh muid teacht le chéile mar phobal agus caithfidh muid ar fad a bheith ag smaointiú fá na bearta go dtig linn a dhéanamh. bhfuil sé deacair an cheist a chur do dhaoine nach bhfuil aon spéis acu nó nár léirigh aon spéis ina leithéid, bhfuil sé ina chnámh spairne in amantaí an cheist bhreise sin a chur mar gheall ar chúrsaí inbhuanaithe?
Yeah, sílim, dar ndóigh, tá, más rud é nach bhfuil tuigbheáil acu air. Ach Tá muid i ndiaidh an oiread dul chun cinn a dhéanamh sa tsochaí s'againn ar an oiread ceisteanna, cad chuige nach dtig linn an dul chun cinn céanna a dhéanamh le cúrsaí timpeallachta? Bhuel, is ea, mar tír tá muid i ndiaidh an oiread comhráití fíordheacra a bheith againn agus is amhá, is ceann amháin acu siúd na cúrsaí timpeallachta, bhfuil fhios agat ní gá duit má bhraitheann tú

airdeallach faoi ar bhealach ar bith, gur cheart duit a bheith freagrach as an eolas sin a scaipeadh agus daoine eile a chur ar an eolas. Mar ní hé go bhfuil an locht ar dhaoine gan a bheith ar an eolas faoi na cúrsaí seo, b'fhéidir go bhfuil easpa suime iomláine acu ann, ach má thuigeann siad go mbaineann sé le saol s'acu agus le todhchaí s'acu, seans go gcuirfidh siad níos mó spéise ann. So, is fiú na comhráití sin a bheith agat agus sílim go mbeadh ionadh ar dhaoine le feiceáil, you know, an oiread go dtig daoine a thabhairt thart ar chineál na coincheapanna seo. Bhuel, is maith liom críochnú ar nóta dóchais mar sin Caoimhe, go raibh maith agat. No, fadhb ar bith, maith an t-ábhar dúinn a bheith i gcónaí. Roinnfidh muid do chur i láthair, b'fhéidir, ina dhiaidh seo le go mbeidh teacht ag daoine ar na hacmhainní sin, mar sílim go mbeidh spéis ag daoine filleadh ar na rudaí sin le feiceáil cad is féidir leo a thógaint isteach in obair a gcoiste, b'fhéidir.

mé ag caint le Rónán Ó Dálaigh, táim chun Greta Thunberg na Gaeilge a thabhairt air, sílim, b'fhéidir go mbeidh sé sásta leis sin, tá súil agam. Is duine é Rónán a bhfuil a chroí in san athrú aeráide agus tá sé ag iarraidh stop a chur leis an damáiste, cosúil le Caoimhe, atá á dhéanamh againn ar an bplainéad seo agus tá spéis agam labhairt leis arís faoin obair gur féidir linne mar dhaoine aonair agus níos leithne mar choistí pobail